Tikulandirani pa Lahiri KTV ndi pulogalamu yoti kwanuko akuti bwanji ndi akung'alula kuti bwanji Takha- Koma uyu mutu si misala uyutu ndi misala ndipo uyuyu cha umunthu chinamuchokera akuyankhula pamene papa zikuti- zu- zomveka zikuti munthu amva chani apa Mafunso ambiri aMalawi akuzifunsa mwa iwo wokha potengera ndi mtsogoleri wa dziko lino zomwe wayankhula Dr Lazarus Chakwera. Tamumveni Lazarus Chakwera pang'ono kenako mumvenso zomwe akuyankhula anthu.
msanga. Inetu ndikuuzeni chilungamo chake, si zedi chifukwa chakuti mesa ndakuvoterani ndiyeno ma ma uthenga ochuluka kuposa 500 ndiyendetse banja la aliyense kuchokera ku chitipa mpakana ku nsanje chifukwa ndine president. Akuti ngati mm mm mwatiiwala eti ee mudzatifunatu. pamene amfumu pano Kwa chakwera guys eh chakwera azunguza mutu chakwera azunguza mutu kuti ku parliament uko. shuwa eh angolankhula atu zimene akuziona mumtima makemo basi angopochola basi eh avaya yalakwa atu chakwera yalakwa amene chitsekonde champanadi Champaniratu chakwera chi chitseko. Uyu mutu si misala uyutu ndi misala ndipo uyuyu chaumunthu chinamuchokera akuyankhula pamenepapa zikuti- zo- zomveka zikuti munthu amva chani apa aya
sakudziwa chimene adapitira pa mpando mbambadi sachidziwa nkomwe kuti iye akakafuna chani ku pulezidentiko ya zinazitu, samangoziputa kuti ayi poti ndili ndi maphunziro iyayi Anthu oyendetsa dziko aja anayenera kungo asiya ayendetsa dziko basi osati kuzikakamira izizi za ana amuna ati izi. Uyutu misala uyu uyu kuti apite naye ku, ku Borom akamuyeze uyu. Mbambadi tumuuze kuti ayi uyu ofunika avaya akakhale Zomba uyu. Ndi chiganizo cha nzika mmene chikuganizila ndi zomwe akuyankhula mtsogoleri wa dziko lino pochulusa boza, kunama.
Akuluakulu ineyo chikhala kuti zimatheka munthu kutenga gawo lako la dziko ineyo nkanangonyemapo gawo langalo ndione kolowera chifukwa mavuto awa nde afika posauzana. Zimaoneka kuphweka chonchi tikamakamba ayi zinthu sizikuyenda sizikuyenda koma akuluakulu aliyense akakhala payekha payekha naye amene ali mmalawi pamene wakhalapo akumangoti uhu uhu kulitu kuzizwa ndi mavuto mmene alili kuona ndalama imene ikusololekera pa tsiku ndalama komanso ndalamayo kuti ukayipeza chimwene magobo akewo 20,000 kwacha kungokhala ngati 2,000 kwacha kupita pa msika munthu ukabwerako ndi chinthu chimodzi hey, ndipo ayi saname sinazione unachitira kuzionadi ndipo ngati malawi amamva apopa amayenera kuti atengerepo phunziro ndipo ngati pali anthu ena ake amene akukhalabe ndi maganizo oti ife tizavotere chakwera kaya ndiye zavotera chani kaya Ndipo anthu amenewo munasonyeza zokuti moyo wawo, ayi ndithu, kuipa mtimanso kupusa ngati mfiti. Akuluakulu moyo kupweteka uwu kumaoneka simple chonchi ndi za mumamva kuti anthu akuzimangirira aja nkhani yake iti? Ngati zinthu zomafika kuti mpakana anthu kumazimangirira achinyamata ndithu akumayesa kupushapusha pamsika paja kuti ii mwina ndipezepo kenakake koma ndalama amene akupeza ndi ochepa. kuti munthu panopa upeze K8000 sikukwaniraso kugula chigoba iyayi ndekutiso upeze 8000 kwacha magobo magobo sipanoyi ee koma ayi ndithu ambuye atithandize ndithudi sindikudziwa kuti kumene izikwana September ku September ku sindikudziwa kuti kaya mwina ish Katundu kaya adzakhala ali pati kaya. Kaya sugar sitimazagula 10,000 sindikudziwa. Koma akuluakulu zinthu sizili bwinoyi. A Malawi ochuluka zedi akudandaula and akuvutika mu utsogoleri wa Dr Lazarus Chakwera. A Malawi chomwe amafuna si zinthu zochuluka ayi. A Malawi muwapase mafuta amene akusowawa. Petrol amene akusowawa apatseni. Atchipisileni katundu. osati katundu ma shop azingokwera tsiku ndi tsiku. Apatseni chance amalawi azikhala ndi umoyo osangalala. Amalawi asamangokhala umoyo ovutika. Kusankha tsogoleri anasankha tsogoleri kufuna kuti athandize osati azingokhalira kulira kudandaula tsiku ndi tsiku kuwachotsera chimwemwe chawo. Katundu amene akudulayo chepetsani mitengo, tchipisani. Amalawi angolira. Azitsogoleri ambiri mukatenga boma mumayamba kutumbwano osaganizira kodi kodi muzikhala pampandopo anakuikani pampando ndindani? Sono nthawi yosekera chibwana yatha panopa nthawi yachibwana yosekera chibwana tathana nayo ndithu. 2025 ino sitikuvotera mtsogoleri chifukwa cha mkwiyo ayi. Tisankha modekha. Sitikusogolera kamba kuti uyu ndi mtundu umodzi ndi ifeyo. No no! Tisankha tsogoleri wa nzeru. Tatopa ndi kuyika atsogoleri a katangale ku mpando. Tatopa ndi kuyika mtsogoleri woopseza nzika za dziko. No! Mutharika! Khozekani wa ku State House! A Chihana! Khozekani wa ku State House! A Kabambe! Khozekani wa ku State House! Mayi Joyce Banda! Khozekani wa ku State House! Konzekani ndipo musagwere mphwayi aMalawi akuvoterani uyu alipoyu watikwana ndi wakuba, mbava, nduna zake zonse zakuba tatopa nazo ndi umoyo woopsezana ndi kulozana zala, tatopa ndi kuopsezana, tatopa ndi kumangana chifukwa cha ndale, dziko lino ndi la democracy, pack and go Dr Lazarus.